ale y'a bɛɛ de fɔ sisan dɔnkili kunna wagati min na aw bɛ ɲɔgɔn ye duman dumani aw bɛ kuma dumanw fɔ ɲɔgɔn fɛ nka a bɛ se yɔrɔ dɔ la nin ta ka bɔ yan fɛ a kuma caman ka ca ale ye cɛ de donc ale bɛ ka kuma musow de kan sinon ni musow de tun bɛ ka nin da sisan
a musow bɛ yen Ah, o bɛ yen ah, a musow bɛ yen mais a cɛw fana bɛ yen kari an yɛrɛ bɛna kilibu kelen bɔ bi furu kan comme ça an b'o kɛ cɛw kan
sangare bi kɔrɔ dɔ ko e ni ne fana ka kilibu kelen bɔ ayi aw ka kilibu de ye nin wa ka 45 ta an bɛna jateminɛ a ma se kilibu yɛrɛ la tun parce que an kun ye sɛbɛnni dɔ fana kɛ musow kan ee an y'o fɛn kɛ pourquoi suis-je divorcée a dédiélen don musow la n'i y'a document ta k'a lajɛ a bɛɛ musow ka situation de b'a kɔnɔna na parce que a kun kun ye mun ye muso de bɛ bɔ a faso la ka yɛlɛma cɛ fana fɛ yen nɔ donc en même temps souffrance caman fana ne rencontré yen nɔ livre wa o ye livre de ye o livre de don j'ai écrit ça en 2015 a ko bɛna dɔ firi ale da la muso de bɛna an tɔɔrɔ mais ni e b'a dɔn ko an de bɛna muso tɔɔrɔ non a kun ye mun ye parce que fɛn caman b'a kɔnɔ ni cɛ dɔ y'a sɔrɔ a b'a to i bɛ muso faamuya kosɛbɛ i bɛ muso faamuya ka taa jusqu'à 65 pour cent. mais n tɛ kuma tigɛ i la sangare dɔw ko ko an tɛ se ka muso dɔn ka ban ko n'i ye muso dɔn k'i t'a furu yɛrɛ kan. kuma dɔnna dɔ ko ten dɛ. a bɛ hakili jigin minisiri mun b'a la don min na an bɛ rapport d'a ma a ko n ma ko n tɛ muso furu tugun. quand j'ai mené cette étude là ne tilara n nana ni rapport ye a y'a minɛ k'a kalan a ko ne ma ko ale ma d'a la ne bɛna muso furu tugun. c'est pour dire que mɔgɔ fɔlɔ mun kumana. u kun ma se dɔnni dan na donc olu ye ko dɔw cɛntigiya k'a fɔ k'o ye vérité fixe ye vérité stable tɛ yen vérité eh, fixe tɛ yen nɔ fɛnw bɛ yɛlɛma donc n'o yɛlɛma bɛ kɛ tantôt défaut défaut mun bɛ yen nɔ olu bɛ bɔbɔ je dis aujourd'hui muso kana da muso ma n'a y'a sɔrɔ denkundi kɛla wolosɛbɛn b'i la hali ni wolosɛbɛn ma kɛ denkundi ma kɛla wolosɛbɛn t'i la i tɔgɔ min n'i bɛ deli k'a lamɛn ni jamu min n'i y'a fɔ kabini i bangera don min na fo ka na don min na ko o ko kɛra kɔnɔ a bɛɛ bɛ f'i ye k'a ban pewu hmm? ah. ɔ bana min b'i la yen nɔ i b'o dɔn a kan ka baara min kɛ i b'o dɔn c'est pas tout compliqué c'est pas tout diabolique donc dire que mɔgɔ tɛ muso dɔn mɔgɔ m'a faamuya u bɛ exemple di min ma k'a ye recherche kɛ ka livre sɛbɛn musow kan k'a nana n'a ye kɔlɔnda la k'a fɔ n bɛ musow dɔn ko musow k'a ma na n k'a filɛ ça c'est la curiosité féminine hmm. donc ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye i y'a faamu curiosité féminine de y'a to et c'est à la base de la confiance confiance de y'a si hmm. donc maintenant n'i bɛ fɛn bɔ a kɔnɔ i b'a fɔ de mɔgɔ man kan tɛ ka da muso la mais est ce que muso bɛɛ de don ah. a tɛ se ka généraliser o se ka généraliser kosɛbɛ a n'a dɔnbaga tigibatigi de bɛ ɲɔgɔn na problème bɛ yen nɔ donc il faut que mɔgɔw kɛ ni mun f'i ye a b'a fɔ o ma utopie mɔgɔw k'a dabila hakili dira de ka ɲinini kɛ mɔgɔw ka ɲinini kɛ ka kow fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na donc o de bɛ o de ka da ka di bɛɛ la o de ka fisa bɛɛ de ma mais ni min fɔra e y'o mɛn dɔrɔn i dar'o la dɔrɔn i y'a kɛ ten jɔn y'a f'i ɲɛna a y'a f'i ye ka da mun kan a y'a f'i ye kun jumɛn na mun de kun kɛra a wagati n'i m'o ɲɛɲini k'o so danna dɔrɔn i bɛ to fili kɔnɔna na. o ye tiɲɛ ye ala k'an sɔn hakili ɲuman na mais na ɲininkali wɛrɛ min bɛ ne bolo sangare mhm. furu bilama mhm. kɔnɔ mhm. e yɛrɛ bolo munna an bɛ ɲɔgɔn ye wagati min na an bɛ furu kɛ an ka di ɲɔgɔn ye a daminɛninw ka di mais dɔw ta bɛ se yɔrɔ dɔ la a violence barika bɛ bonya ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn bugɔ fo ka taa se ɲɔgɔn faga ma furu tɛ sa u b'a fɔ ko furu jugu tɛ sa kunkan ko kuma tɛ ban e yɛrɛ bolo mun de bɛ na n'o ye d'abord eh, i ye départ an ye départ min fɔ an bɛ o fɛsɛfɛsɛ dɔɔni ka a kun di mɔgɔw ma a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye wagati min na n'i ye fɛn dɔ ye fɛn in i ma deli k'a sɔrɔ i ta tɛ i b'a nege minɛli min kɛ o bɛ dépend molécule dɔw de la u b'a fɔ o ma dopamine parce que n'i ye cerveau amoureux étudier molécule wolonwula ɲɔgɔnna de bɛ yen nɔ min bɛ sécrétion kɛ hakili kɔnɔ donc o de b'a to n'u bɛ ka sécrétion kɛ wagati min na olu phénomène ninnu bɛ ka eh, sécrétion kɛ wagati min na i tɛ mɔgɔ lamɛn bilen i tɛ foyi ye bilen fo e mago bɛ fɛn min na i k'o sɔrɔ an ye dopamine fɔ phéromone b'a la lulibérine b'a la ocytocine b'a la ocytocine in yɛrɛ o de ka jugu n'a bɛɛ ye parce que n'ale ka sécrétion plus le taux est faible plus i b'a ye k'a fɔ hakili dalen bɛ sogo être aimé la wa hali ni mɔgɔ dɔ bɛ ka kuma i b'a ye u b'o kumakan yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔ in ta ye wa i bɛ se k'a ja ye dugu kɔnɔ i b'a ja ye fɛn kɔnɔ donc o de bɛ u b'a fɔ ma fasan jarabi en fait ocytocine de y'a responsable ye donc molécule dɔ sécrétion de bɛ kɛ hakili kɔnɔna so kɔnɔna na donc o b'i bila nin état kɔnɔna na a b'a fɔ o ma ko foudre coup de foudre foudre foudre foudre n'a ɲɔgɔnna ma mais le problème c'est quoi o tɛ to sécrétion na abada abada donc i b'a ye phase dɔ bɛ na a bɛ équilibrer n'a équilibré o wagati la i bɛ commencer ka bila i yɛrɛ la de ayi donc maintenant c'est pour hali n'i ye amour étudier numérologie la a bɛ sigi 5 de kan n'o ye fiɲɛ ye fɛn basigilen tɛ o de y'a to i tɛ se ka kɛ foyi foyi fɛ permanemment à vie i tɛ se ka kɛ mais le plus important centre d'intérêt min b'aw aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ centre d'intérêt min na o de bɛ se ka kɛ sababu ye o ye aw bɛɛ ka point d'attache ye aw bɛ se ka bolo minɛ min na donc o ye a bɛ k'a fɔ ko daminɛ la mɔgɔw bɛ jali min kɛ ɲɔgɔn o y'o jaabi ye maintenant bɛnbaliya ninnu fɛnw ye incompatibilité de ye parce que yɔrɔ juge ninnu ka instruction na pour divorce kɛ u bɛ incompatibilité d'humeur fana fɔ a la mais problème tɛ o incompatibilité d'humeur o cause min b'a la o bɛ sɔrɔ tɔgɔ ni tɔgɔ de fɛ je vous donne euh, quelques repères n'i ye mariyamu ta sisan k'i y'a dɔ furulen ye alasani ma walima daramani ma non seulement mankan don kɛlɛ don violence don wa a bɛ laban furusa de ma majoritairement parce que an y'a fɛn fɛn min ye a furu mana caya kuma dɔ la san wolonwula dɔ la dɔw t'o sɔrɔ vous rendez compte mariyamu ni alasani n'a gɛlɛyara dɛ i y'a faamu donc mankan ninnu bɛ na o cogo la n y'a ye solution kelen min fɔ là-dedans généralement il faut le faire s'asseoir euh, asseoir ka bɛɛ ka problème ɲɛf'i ɲɛna donc u ti bɛn bon o ye tɛ furu yɛrɛ ye wa n'a sɔrɔ sisan alasani den ye mariyamu le problème est là ou bien ni mariyamu den fana tɔgɔ alasani difficulté in bɛ na o de y'a to i bɛ den dɔ sɔrɔ o den in bɛ i b'a balo ka kɛ fɛn bɛɛ ye wa ni fɛn bɛ na i bɛ tila ka bila a la walima den bɛ bila i la donc an b'a fɔ o de la ko mɔgɔ kana dangadenya ko mana u kɛ hakɛ to quoi ka fɔ dɔ ye dangaden walima dɔ mɔgɔ t'a banga problème min bɛ yen nɔ mɔgɔw ka faamuya ma san parce que ɲinini ma k'a k'an fɛ farafinna nɔ kɛrɛnkɛrɛnna mali la donc faut que mɔgɔw k'u ka u ka langage falen faut que les gens retiennent leur langue désormais o y'o o yɔrɔ ye an bɛ na n'a ye dɔ bɛ yen nɔ n bɛn'o fana exemple di i tɛ taa aminɛta sɔrɔ k'a furulen don a adama ma k'a fɔ fana nin k'u bɛ diya la permanent wagati bɛɛ biya bɛ wuli bon i bɛ taa sɔrɔ fana ni biya wulila aminata in de da ka ca adama kan furu ti sa u ti bɛn donc i bɛ taa sɔrɔ fana o fana na tuguni i b'a a bɛ na ni garijɛgɛ ko problème ye cɛla parce que ni hakili lafiyalen tɛ a ka gɛlɛn garijɛgɛ bɛ se ka sabati donc o problème bɛ na o couple kɔnɔ o cogo la maintenant n'i y'o o bila sisan i bɛna an bɛna ta sedu la par exemple hali ka isa ka fɔ

n'i y'a sɛbɛn tan i bɛ eh, tɔgɔ fila cɛ tɔgɔ ni muso tɔgɔ i b'a sɛbɛn lettre identique mun b'a la i b'a bɔ yen nɔ donc n'u éliminer a tɔ i b'o décompte kɛ n'a segira 5 10 15 20 voilà a kɔrɔ ye k'a man ɲi parce que hali n'a sɔrɔ énergie mun bɛ bɔ tɔgɔ kɔnɔna na olu énergie mun bɛ connexion bɛ yen mais difficulté bɛ sigi o de kan ok donc difficulté min bɛ sigi o kan a tɛ se k'a to yen fiyewu ni mɔgɔ ma na ka na ɲɛfɔli k'aw ye k'a aw faamuya k'aw bila sira jɛlen kan aw ka se ka bɛn o de ye bɛnbaliya bɛ yɛrɛ den ni masa cɛ a bɛ balimamaw kɔrɔ ni dɔgɔw cɛ a b'i ni sigiɲɔgɔn cɛ i bɛ taa baara kɛ service min na a bɛ k'i n'o service fana cɛ parce que tɔgɔ b'o service in na a bɛ k'i ni patron fana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ i bɛ quartier min na souvent a bɛ k'i n'o cɛ donc voilà les problèmes déjà en général mɔgɔw kan ka hakili to min na kosɛbɛ donc an tun ye document caman k'a la affiche ninnu dilan dilan a la minnu minnu bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye donc aw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye tɔgɔ cogo min na fɛn bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na an y'a bɛɛ sɛbɛn sɛbɛn o fiche ninnu de kan donc franchement de n'an bɛ ka conférence kɛ an b'a ni mɔgɔw la conférence kɛyɔrɔ la mais n'an mɔgɔ nana clinique la souvent comme papier ni fɛnw bɛ san ka don a la an b'a feere mɔgɔw ma pour que au moins an ka se ka papier sɔngɔ bɔ a la mais o ko in fɛnɛ kisɛ man nɔgɔn dɛ parce que jarabi contrôler man di i bɛ mɔgɔ min fɛ a contrôler man di o k'a fɔ ko nin ye tɔgɔ in filɛ nin ye ni n tugura nin kɔ n n'a tɛna bɛn walima an ka furu tɛ bɛn k'i bɛ a ye k'a to yen n'a sɔrɔ fɛn bɛ yen est ce que i b'olu ye fɛn ninnu ye i t'olu ye o i t'o ye dɛ n y'o de ɲɛfɔ au moment que i bɛ sous ces molécules an ye molécule min cité mhm. o b'a to hakili bɛ fiyen ɲɛ yɛrɛ bɛ fiyen tulo bɛ fiyen parce que i tɛ mɔgɔ si lamɛn o waati mais a y'a fɛn fɛn min ye a bɛ taa laban in de la parce que wagati min b'a découverte kɛ eh, an kan ka ko tiɲɛ fɔ mm. moi même moi que ne bɛ ka mɔgɔw ka furu régler ne yɛrɛ ka furu fɔlɔ tiɲɛna o wagati de mm. donc furu mugan ni kɔnɔntɔn établilen kɔfɛ ne ta tiɲɛna mm-hmm. donc ne ta tiɲɛnen mun na mun de y'a tiɲɛ donc ne tun tɛ se ka ko to to ne y'a ɲɛɲini n y'a faamuya a faamuyalen kɔfɛ tuguni an obligera k'a fɔ pour que an ka se ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin de bɛ yen il faut faire une enquête sociale an bɛ ka tɔgɔ min étudier an ka wuli ka s'u ma ka grille d'u ma u yɛrɛ k'a lajɛ ni min b'a yɛrɛ kalama dɔw u ka se ka o fɛn ninnu cocher cocher donc n'an y'a collecte données kɛ an y'a dépouillement de kɛ k'a don pourcentage na ni problème problème bɛ mais a fɛn filɛ nin tan dɔn hali muso bɛ muso la par exemple n'i y'a furu n'a ye den sɔrɔ ni den commencera k'a bɛna se fɛn sɔrɔ ma i b'a ye bamuso in bɛ fatu ka bɔ a kɔrɔ ya enquête sociale de nana ni nin bɛɛ ye parce que an y'o ye an ka fɛngɛ kɔnɔna na an nan'a ye k'a fɔ k'a cas min apparaît la an ka euh, enquête kɔnɔna na donc jusqu'à 69 pour cent mhm. olu bɛɛ sara ka bɔ bamuso euh, euh, u baw sara ka b'u kɔrɔ y'a ye an y'a ye tuguni u b'a fɔ ko tere tere donc a bɛ se ka kɛ parce que n'i bɛ recherche scientifique la i bɛ hypothèse min bila sen kan i b'i ka baara kɛ n'o de ye mais an fana y'a ye k'a fɔ muso dɔw bɛ yen nɔ ni olu kɔni cɛ fɔlɔ kɔni o bɛ sa o bɛ tɔgɔ nin fana de nɔfɛ Hmm? ɔhɔ cɛfɔlɔ kɔni bɛ taa minɛ olu tɛ se ka da cɛfɔlɔ kɔni olu tɛ se ka kɛ fiyewu o tɔgɔ ninnu fana b'u dama donc généralement an fana y'o ye fɛn kɛ an y'o an b'o kalama donc il faudra reconnaître que aujourd'hui ni mɔgɔw sera ka fɛnw faamuya mɔgɔw bɛ lafiya mais a kɔni sera wagati ye an k'a lajɛ ka ɲininiw bila sen kan ka ɲinini yɛrɛ yɛrɛ kɛ ayiwa an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ kadi tunkara cɛɲɛ ni labɛn kɔnɔna na bi an bɛ yɔrɔ jumɛn ara n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina mhm. n bɛ a fɔ yanni n bɛna yɛlɛma in parce que toujours n b'o de fɔ parce que n b'a mɛn yɛrɛ da consommer malien ara bɔgɔlan ko a bɛ ka bɔ couleur bɛɛ la mhm. an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ bɔgɔlan a bɛ ka don ba la parce que i b'a ye sisan hali denmisɛnnin fitininw

mɔgɔ hakili bɛ taa bɔgɔlan na bɔgɔlan hali n'a sɔrɔ fini caman wɛrɛ bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ bɔgɔlan de dɔn an ka jamana finiw kɔni an b'u bɛɛ lajɛlen kalan mais euh, particulièrement bɔgɔlan bon an bɛ u ni tissu moderne dɔw mixer parce que ni diɲɛ bɛ ka taa cogo min na i bɛ o taacogo jateminɛ k'i ka baara kɛ ka bɛn ni o ye n'i ye bɔgɔlan ta k'a lajɛ mɔgɔw kun ɲinan'a kɔ dɔɔni donc an y'a laɲini pour que mɔgɔw ka se ka a dɔn bɔgɔlan ye fɛn min ye donc fɛn minnu bɛ an bolo yan n'o ye tissu modernew ye je me suis dit pourquoi an t'a mixer o la pour que ka mɔgɔw attirer ka k'a kan hali sisan donc o de la an b'a ni tissuw mm, mélanger yalasa ka se ka collection ɲuman former a la c'est vrai an b'a à 100 pour cent fɛnɛ kalan mais an kɔni b'a ni mixage fɛnɛ kɛ hali sisan pour que jama ka se ka k'a fɛ kosɛbɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ tissu caman bɛ yen nɔ minnu ye coton ye tel que nanginɛ mɔgɔ caman bɛ nanginɛ dɔn donc an bɛ an ka fɛn n'o o ɲagami bon coton giriman wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu tɛ nanginɛ ye donc fini o fini kɔni n'a bɛ dilan an fɛ yan nɔ an bɛ u bɛɛ mixer an b'u bɛɛ mixer pour que ka modèle ɲumanw kɛ n'u ye an ka kalali bɛnnen don cɛfini ani muso ta denmisɛnnin ta maakɔrɔba ta an b'a bɛɛ lajɛlen ye oui. bon je peux dire awɔ parce que euh, k'a ta daminɛ wagati ka n'a bila sisan na an bɛ se k'a fɔ yɛlɛmaba b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc mɔgɔw bɛ k'a faamuya an ye mixage kɛ création ɲɛnɛmaw bɔlen don a la an ka starw an ka mɔgɔbaw bɛ ka habiller a la donc n bɛ se k'a fɔ bien sûr oui. bɔgɔlan filɛ nin ye an ka jamana finiw an yɛrɛ ka objectif y'o de ye parce que a bɛ mɔgɔw kunna ko fini dɔw bɛ yen nɔ olu man ka don ka taa c'est vrai fini bɛɛ n'a yɔrɔ don mais a bɛ dépend i bɛna coupe min de k'a la an ka tissu n'i ye e bɛna taa soirée kɛyɔrɔ de la pourquoi pas e tɛ se k'a dilan ka kɛ robe de soirée n'e bɛ ka taa mariage ou bien dîner la pourquoi i t'a dilan ka kɛ tenue de cérémonie donc an ka objectif yɛrɛ de y'o ye fini min bɛ se ka don ka taa yɔrɔ bɛɛ seulement a bɛ dépend e bɛna coupe min k'a la n'e bɛna taa yɔrɔ min na i b'a dilan ka kɛ o fini de bon dɔw ye chemise gansanw ye dɔw ye dɔw ye tuniquew ye n'o an b'a fɔ forokiya coupéninw olu ye complet ye olu n'u kulusiw don a bɛ dépend a ni kulusiw bɛ ɲɔgɔn ta parce que dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ko haut gansan dɔrɔn de ka d'u ye donc u bɛ se ka kulusi tissu kulusiw kalalen bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka finiw na o ye toujours an ka finiw promotion ye bon n'o yɛrɛ man di minnu ye u bɛ se ka u ka fini modernew don a kɔrɔ a n'u bɛ ɲɔgɔn ta ok ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ ka jija an ka k'an yɛrɛ fɛ dɔrɔn parce que diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn n'i b'a la i yɛrɛ i ka k'i yɛrɛ fɛ euh, so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ bamananw ko ten donc fɛn minnu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ an k'an jija olu la k'olu bila en valeur parce que a b'an ka jamana culture développer a bɛ emploi fana créer donc o wari de bɛ to an fɛ yan nɔ an bɛ ka marque étrangère minnu ye euh, olu wariw t'an ta ye donc minnu bɛ dilan an fɛ yan moi je pense que o de bɛ nafa ladon yan parce que bɔgɔlan fɛn bɛɛ bɛ kɛ yan a coton bɛ dilan yan nɔ a bɔgɔlanw bɛ da yan nɔ a bɛ kala yan imagine o ye stade stade joli ye o mɔgɔ o stade kelen kelennan bɛɛ lajɛlen n'a baarakɛlaw de don donc n'an y'an ɲɛsin an ka fɛnw ma directement an yɛrɛ bɛ n'a ye an ka évolution bɛ nɔgɔya facilement n y'a fɔ n ko ni diɲɛ bɛ ka taa cogo min na fo an ka évoluer a nɔfɛ dɔɔni donc an ka finiw don mais tissu moderne b'a la en même temps garniture b'a la garniture min fɛnɛ bɛ sanga la sa n'a ka di mɔgɔw ye donc toujours an bɛ k'a yira de an ka finiw bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen u bɛ modèle fɛn o fɛn ye taa robe prêt à porter fɛn o fɛn sanga na an bɛ se k'a bɛɛ dilan yan an yɛrɛ ka finiw la donc an bɛ k'o de yira mɔgɔw la Oui, bien sûr, an yɛrɛ de b'u dilan accessoires sakiw dɔrɔn tɛ an bɛ saki ani ceinture ani fɛnmisɛnninw caman dilan toujours an ka finiw na oui, o bɛɛ ye an ka finiw promotion ye fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'an b'a ye n'u bɛ importer ka na a bɛɛ bɛ se ka dilan an yɛrɛ fɛ yan bi bi in na an bɛ don min na i ko bi a bɛɛ dilanbagaw bɛ jamana in kɔnɔ yan donc min bɛ se min na an k'o d'u ma

an tɛ a tɛ kɛ komi an tɛ kɔfɛ fɛn ninnu an tɛ an baser olu kan mais fɛn minnu ni a bɛ dilan an fɛ yen non seulement an tɛ sɛgɛn tiɲɛ na an b'a fɔ an bɛ anw bɛ pari ani mɔgɔ minnu b'a baara kɛ u fana b'u dahirimɛ sɔrɔ a la donc wari bɛ to anw fɛ yan fasoba maliba kɔnɔ ne bolo taaɲɛ tɛ tɛmɛ o kan n'a sɔrɔ fini min don n'i y'a don i bɛ gêner a kɔnɔ a t'i pari i bɛ se ka fɛn k'i bɛ taa wari don a la mais n'i ka wari don a la tigi bɛ nafa sɔrɔ e yɛrɛ min mana don fɛn valeur ma bɛ kɛ i la quoi c'est vrai ni ne tun y'aw ɲɛ garijɛgɛ an filɛbagaw kosɛbɛ ayiwa hali bi an ka kumakun kan eh, spécialiste hmm. an n'i bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi Sangare eh, an b'a ye furu kɔnɔna na hmm. incompatibilité suguya wɛrɛ bɛ yen hmm. n'o ye eh, i bɛ t'a sɔrɔ dɔ couple dɔw bɛ yen u bɛ furu ɲɔgɔn ma u tɛ denw sɔrɔ an b'olu kumaw mɛn u tɛ se ka denw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais min ye k'a fɔ ko tɔgɔ ni tɔgɔ tɔgɔ dɔw bɛ yen spécialement k'a fɔ k'olu ka furu soit tɛ mɛn si la walima mankan ka ca tiɲɛ yɛrɛ la moi personnellement ne tun t'o kalama o ko in o sɔrɔla cogo jumɛn na
d'accord euh, n y'a fɔ cogo min na en 2014 ne ka mariage tiɲɛnen parce que yanni k'o mariage kɛ ne ye n partenaire ye en l'an 2000 je l'ai promis de la marier en toute sincérité on a eu à faire huit ans ensemble sans relation sexuelle mɔgɔw ka hakɛ to donc après on s'est an y'a mariage kɛ an nana mariage kɔfɛ j'ai observé que diɲɛlatigɛ ko o ko bɛ yen nɔ n'o bɛ se k'a bila à l'aise j'ai fait mon mieux possible et j'ai vu aussi a bɛ ko dɔw yɛrɛ kɛ n'i y'a wele k'a sigi k'a lafaamuya elle ressort avec des larmes ale t'a dɔn min bɛ k'a bila a la donc jusqu'à ce que an nana voilà an ma se ka ɲa an nana ka na fara avec un garçon donc a y'a sɔrɔ ne fana bɛ baara in de kɔnɔna na donc la question c'était pourquoi suis-je divorcé mun kosɔn ne furu sara donc à ça moi j'ai acheté beaucoup de livres en France waati caman n bɛ taa nɔfɛ n bɛ na n b'a kalan livre bi wolonwula dɔɔni u bɛ n bolo so kɔnɔ c'est écrit également par les grands esprits mais ne ka nin situation tɛ se ka expliquer n'a ye donc euh, don dɔ la j'ai rencontré une dame Mariam Sow a tun bɛ maison de la femme na ale tun bɛ volet économique la ale ko ne ma k'ale bɛ consultation dɔ kɛ ko n'ale ko furu min tɛ ɲa k'o tɛ ɲa quoi n'ale ko min bɛ ɲa o bɛ ɲa je l'ai demandé a k'a yira n na ale y'a yira ne na quand je suis venu à la maison j'ai commencé à traiter j'ai vu k'ale b'a fɔ ko dɔw tɛ ɲa olu bɛ ɲa problème tɛ yen nɔ ale b'a fɔ ko dɔw yɛrɛ fana bi ɲa olu fana ni problème b'o kɔnɔna na qu'est-ce qui se passe donc j'ai juste corrigé également sa méthode donc an nana ye k'a fɔ problème t'o yɔrɔ la donc il faut d'abord aller à l'étude d'abord des traits de tempérament mm. o ye psychologie bɛ don a la o yɔrɔ la n'i ye tempérament étudier i bɛ personnalité étudier ka caractère étudier i n'a fɔ an ye caractère kɔnɔntɔn min fɔ ka taa o y'a ye donc n'i y'o caractère ninnu faamuya donc caractère faamuyalen kɔfɛ i bɛ se ka mɔgɔw bila minɛn jumɛn kɔnɔna na par exemple euh, n'an y'a ta Usumani na Usumani filɛ nin ye Karimu filɛ nin ye c'est des gens ni wari t'u bolo wagati o wagati il faut pas demander de, il faut pas exprimer des besoins parce que ni wari t'a bolo wagati min a nisɔn man di o wagati a bɛ se ka dalangoya siri i kan walima a bɛ se ka kuma f'i ma min tɛ bɛn i ma mais pourtant ni wari b'a bolo ni fɛn b'a bolo ale yɛrɛ b'a diya cogo min na a bɛ mɔgɔ tɔw fana na diya a fɛ ten a bɛ mɔgɔ tɔw bɛ lafiya a fɛ mais plus wari t'a bolo ale bɛ minɛ ka tɔɔrɔ a ni na a dusukun na donc o b'a to a bɛ dalangoya siri i kan o ye kari bon n bɛ se ka o fɛn agrandir la de donc si c'est pas compris donc ne nana ka na wari ko fɔ a bɛ n'a dalangoya ni fɛnw siri n kan n'u ma bɛn n ma dun à supposer an ye caractère un fɔ k'a dusu ka bon a tɛ jumɛn a fɛ a jama dɔ t'a fɛ k'a siri maa na donc jagoya ma na aw bɛ ɲɔgɔn affronter kelen an y'a fɔ o karimu ni fɛn a kana ta ni fatumata tɛ se ka bɛn o yɔrɔ de kama parce que karimu ni fatumata u ka bɛn bɛnbɛla bɛ sɔrɔ de fɛ parce que karimu ni fɛn t'a bolo ça ne va pas a bɛ a bɛ o problème kelen minɛ a la bon fatumata dun fana filɛ nin ta ale b'a fɛ ka mɔgɔw mara hmm? donc tu vois un peu le problème ale mago ɲini kuma mana bɛn nin ka problème ma dɔrɔn i b'a ye franchement u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc o y'a dɔ ye an ye ne y'o jate minɛ fɔlɔ o jateminɛlen kɔfɛ ka na fɔ a ma n ko mariyamuso i ye méthode min kɛ dɛ a ka ɲi mais dɔ b'a jɛ ne bɛna baara k'a kan pour que n se ka a tɔ dafa et j'ai fait un projet de recherche k'a étudier o cogo la ka taa jusqu'à ce que avec euh, mon remariage n ye n ka fɛn in de calculer o cogo la k'a choisi ten tɔ et puis tous mes amis ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn k'a sɔrɔ u tun ma muso furu an y'a essayer ka test n'o ye fɛn fɛn min marier la a kɔnɔna na alihamudulilayi baaraw sabatila mankan tɛ yen mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ da tɛ don u ka couple ko kuma na c'est ça va donc ka so o kɔfɛ an ye n'an tilala parce que ale bɛ kadi bɛ recherche la n'an tilala i bɛ tɔgɔ d'a ma an bɛ se ka liste bɔ tɔgɔ min na o tɛ yan.
awɔ.
pour que ni a ko sigira sen kan da kana don a la da kana don a kuma na. ee kadi. d'accord yɔrɔ dɔ tun b'a la i da sera o ma o min ye denko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye a bɛ calcul de kɛ. effectivement n'a y'a lajɛ u ka groupe sanguin ninnu na u b'a fɔ groupe dɔw bɛ yen u bɛ se ka den sɔrɔ mais j'ajoute plus parce que faiblesse sexuelle filɛ nin ye mɔgɔ la il faut que cɛn ka fɔ quoi problème t'o ye yɛrɛ il y a de ces femmes là n'i y'a furu tɔgɔ ninnu lettre minnu bɛ tɔgɔ ni jamu kɔnɔna na o de b'a kɛ u bɛ connexion min kɛ n'i gɛrɛla a la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a mɔgɔ k'a kɛ to cɛya tɛ sɔn ka wuli bilen cɛya bɛ faga a yɛrɛ ma mais pourtant n'i bɔra a kɛrɛfɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ça va Ya n'i bɔra ale kɛrɛfɛ ka taa yɔrɔ la ça va wa dɔrɔn i bɛ mabɔ a la dɔrɔn a bɛ sɔn mais quand tu reviens seulement il y a un problème donc on a on a étudié tout ça parce qu'il faut que a kɛ fo mɔgɔw k'a faamu parce que n'i taara muso furu ka na n'i taara fɛ ni problème b'i sɔrɔ u b'a fɔ ko sinamuso de don wala ko dɔ kɛlen don ka kalan ni fɛnw bila a la il faut que les gens sortent de ces de ces trucs là quoi an y'o jate minɛ donc an y'a ye k'a fɔ tuguni euh, donko ninnu na b'an ka laada la sisan donko dɔw bɛ fɔ n'i ye furu kɛ bamanankalo tile seegin bamanankalo tile tan ni seegin mugan ni seegin n'i ma den sɔrɔ kana bala i la dɛ hmm. kana bala i la parce que hali mɔgɔ min yɛrɛ bangera o date ninnu na généralement ni cɛ dɔ don il naît impuissant sexuel o bɔra a dɔn musokɔrɔba dɔ tun b'o fiɲɛ ninnu gérer parce que ni a nana se furu ma u bɛ fɛn dɔw kɛ laada la pour que a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na a ka se ka den dama dama sɔrɔ yanni ka saya s'a ma donc ni muso dɔ don dɔrɔn elle naît sans virginité a ni virginité fana tɛ na donc c'est purement socio culturel parce que an y'a fɔ an ka baara a bɛɛ b'a la an b'a bɛɛ ɲɛɲini donc o yɔrɔ fana na o bɛ na mais mɔgɔninfin si la sisan san seegin san euh, tan ni seegin san mugan ni seegin seegin seegin ninnu na donc on évite effectivement mɔgɔw bɛ furu siri a ma mm. hali n'a sɔrɔ an ka lalamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu t'olu jate parce que diinɛ nana min kɛ o ye fɛn caman bila a se ka bila mm. donc n'i y'a ye bulletin dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ kan ka mariage kɛ san mun na furu dakun dan ka don furuko la i yɛrɛ si san na mm. donc information b'o sanfɛ donc a la tuguni da man kan tɛ ka don mɔgɔ ka furuko la jɔn ka furu siri san mun na olu fana ye information bulletin sanfɛ c'est vérifié auprès également de toutes également les entités sociales hmm. mun bɛ yen nɔ mɔgɔninfin kunko ɲɛnabɔli ma o b'a la mais min ka jugu n'a bɛɛ ye o ye bamanankalo tile saba bamanankalo tile duuru bamanankalo tile tan ni saba bamanankalo tile tan ni wɔɔrɔ bamanankalo tile mugan ni kelen bamanankalo tile mugan naani ani tile mugan duuru o de y'a la donjugu yɛrɛ ye fɔlɔ i y'a faamu olu don ninnu olu don yɛrɛ yɛrɛ furu yɛrɛ kana furu kana siri a ma yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ cɛn nɔfɛ dɛ n'u ko ko ko wɛrɛw de don ni cɛn de don ne b'a fɔ mhm. n'i y'a fɔ k'a vérifier ni min b'a ta dɔn o k'a lajɛ mɔgɔ fɔlɔ min fagara diɲɛ kɔnɔ ale fagara bamanankalo tile saba a dun yɔrɔ o fagara fagali kɛra muso de nɔfɛ kabila ni habila bilara ɲɔgɔn na o ye fagali kɛ de bamanankalo tile saba a kɛra muso de nɔfɛ o ye donjugu ye bamananw b'a la ko moriw b'a la ko mɔgɔ si tɛ ko sɛbɛlama k'a la tile duuru fɛnɛ o de la yusufu nabila yusufu a balimaw y'a janfa k'a bila kɔlɔn kɔnɔ o de la tile tan ni saba tufana ji min nana n'o ye diɲɛ halaki o nan'o na tile tan ni wɔɔrɔ eh, fɛngɛ eh, eh, jɛgɛ ye yunusa de kun'o la mm-hmm. donc tile mugan ni kelen n'o bɛnna alamisa ma généralement a yɔrɔ a bɛ fɛn kɛ alamisa yɛrɛ o tile mugan ni kelen bɛ bɔ alamisa ma ayuba ka kɔnɔdimi daminɛ o la jumadon bamanankalo tile mugan ni naani an fa adama n'an ba hawa de gɛnna arijinɛ kɔnɔ ka bɔ o ma donc bamanankalo tile mugan duuru bɛnna samedi de ma farawuna bangera ka bɔ don in de ma donc c'est des données an ka cɛkɔrɔbaw sigira a kan fanga tɛ sigi nin ma foyi foyi tɛ daminɛna foyi foyi yɛrɛ tɛ k'a la k'o daminɛna k'o laban diyara o ma deli ka kɛ euh, j'observe ces choses là il y a plus de sept ans cette année parce que k'a fɔ ko an taara ka taa école kɛ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna hali professeur minnu n'u b'an fɛngɛ école la n k'an tɛ sɔn tubabu ka na n'u ta ye ka n'o sigi an kunna k'a sɔrɔ an m'u ta in n'an ta fara ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ b'a kɔnɔ min bɛ kɛ anw yɛrɛ min y'anw yɛrɛ ye parce que n'i taara kalan kɔfɛ ka na o problème bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ n'u nana dɔrɔn u bɛ dan o de ma mais o kalan in tabiya tara dɔw de la olu t'anw tɛ kelen ye anw ye mun ye de fo an ka fɛn o fɛn de kɛ adapter anw yɛrɛ la culture la tradition baro ka di mais vraiment wagati sera wagati sera ka ban kuma kuncɛ kuma la i yɛrɛ bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ hali bi an filɛbagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bilasiralikan don kuma kun yɛrɛ kan n'o bɛ tali kɛ l'avis d'un psychologue sur les causes du divorce i bɛ se ka mun de fɔ an ye pour que furusa yɛrɛ bɛ se ka nɛmɛ-nɛmɛ hali n'a ma ban d'accord ee n bɛ message min fɔ la o de ye ka a fɔ maliyɛn cɛman n'a musoman ɲɛna fɔlɔ donc furuko in a bilama a tɛ se ka réussir fo de k'i sigi fɔlɔ n'i donna a la dɛ mun b'a la i ka hakili jagabɔ fɔlɔ e yɛrɛ fɛ e yɛrɛ fɛ i yɛrɛ jiɲɛ nin kɔnɔna na mun y'a to i ni cɛ tɛ ka bɛn i k'o dabila cɛ fana i k'i sigi jiɲɛ nin kɔnɔna la mun y'a to a dɔw ni muso tɛ ka bɛn pour que aw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i k'o ɲini k'o faamuya i k'o dabila c'est à dire que e min bɛ dɔ nin tɔɔrɔ ne bɛ k'o kɛ ale tɔ bɛ tɔɔrɔ ka taa donc maintenant n'a sera dɔrɔn a b'a défend donc vice versa donc min b'a tɔɔrɔ n'i y'o dɔn k'o dabila yɔrɔ n'a tɛ tɔɔrɔ kɔni a tɛ se ɲɔgɔn ma donc o y'a fɔlɔ fɔlɔ ye min kalannen don dɔɔni dɔrɔn n'aw tɛ ka bɛn i bɛ papiye ta kɛrɛ côté kelen jogo ɲuman jogo ɲuman b'i muso la i b'a sɛbɛn o la i b'i hakili b'a jogo ɲuman ɲuman a bɛ ko ko min kɛ n'o ka di n'i b'o apprécier i b'o sɛbɛn o la i b'a yɛlɛma fan dɔ fɛ a ye kojugu kojugu k'i la n'o y'i tɔɔrɔ i b'a sɛbɛn o la donc i bɛ sɔrɔ k'a fila da ɲɔgɔn na k'a lajɛ est ce que a ka ɲuman ka ca n'a ka juguman ye donc n'a ka ɲuman ka ca n'a ka juguman ye donc i kan k'a makoto ɔ n'a yɛrɛ fana ka juguman ka ca n'a ka ɲuman ye mun de b'a bila a la donc u kana mɔgɔw kɛnɛmamɔgɔw da don ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni kɛnɛmamɔgɔw da donna ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ dɔ de jo di dɔ ma ka dɔ de jalaki bon kuma dɔ la jo dicogo tɛ ɲa jalaki kɛcogo tɛ ɲa o bɛ ko tɔ de juguya kosɛbɛ n bɛ se ka min fɔ o y'o ye mɔgɔw kɔni ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn faamuya fɔlɔ donc i yɛrɛ ka part min b'a la i k'o dɔn a tigi ka poids min b'a la a b'o dɔn a bɛ se ka kɛ kuma kɛ fo ka bɛn donc bɛ se ka taga aw bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a kɛ ten tɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fana fo ka wale ɲuman dɔn an b'i yɛrɛ fo vraiment an ye faamuyali caman sɔrɔ n b'a dɔn an filɛbagaw nin tɛna kɛ baro in bannen ye don n'a nataw la ah, an bɛna thème dɔw ta i ka na i ka hakilina fitini fitini d'an ma o kan ayiwa bon appétit kanumɔgɔw ça fait boutelezini ka di an bɛ tila sisan eh, min bɛ kadi togo ka ko la min bɛ isiaka togo ka ko la ayi ale t'a la non non non ɔhɔn ne kelen de bɛ n ta lajɛ sa mais ne b'aw ta lajɛ sinon usumani togo usumani togo ta fɔra sisan réalisation na an ye dɔɔni faamu i ka kow la usumani n'ala ma basi kɛ bon appétit kanumɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini fɛnɛ